an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan ni muhamadu don sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ka sɔli a so dunge sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan k'an ka foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma bi su in na ni o ye al isra wal mi'raj ah. n'o ye alakira ka sanayɛlɛ ye kisi ni nɛɛma b'a ma kira min sanayɛlɛna ka bonyaw dafa ye setigi ala fɛ an b'a ɲini ala yɛrɛ fɛ an ka kow ala k'u sanayɛlɛ k'a ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye an ka jamana ala k'a kisi an ka jamana ala k'a tanga an kɛrɛfɛ jamanaw ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ ala ka kelenya don a bɛɛ kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ senna ni o kelen bɛ ka mɔgɔw siran an b'a ɲini ala fɛ n'o ye banako in ye ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan a ye minnu sɔrɔ yarabi ala k'u ta nɔgɔya ala k'an bɛɛ bɔ a bɔda ɲuman fɛ ala k'o k'an ye kira bonya kama sɔli ala rasul an y'a fɔ an bɛ segin a kan al isra wal mi'raj ala kira ka sanayɛlɛ nin san o san silamɛw bi o nisɔndiya kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an ka kan ka fɔlɔ ka min ɲini o ye a nafa ye oh! kira ka sanayɛlɛ kisi nɛɛma b'a ma e ti foyi sɔrɔ o bonya na ah. o karama na fɔ i ka sanayɛlɛ yɛrɛ kun dɔn ah. i k'a kan dɔn o de b'e nafa n'o tɛ e ma sanayɛlɛ o e tɛ o e ma sanayɛlɛ ayi ɔ min sanayɛlɛna ni bonya ni karama don ko sanayɛlɛ ye bonya ye o de ta don mais anw bɛ mun sɔrɔ a la ah! an ka kan k'o de ɲini anw bɛ min sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasalam a ka sanayɛlɛ la sanayɛlɛ in kɔnɔ mun kɛra mun fɔra an b'a dɔn minnu tɛmɛna an ɲɛ olu tilala o kumaw la o la anw tɛna segin sanayɛlɛ yɛrɛ zati kan mais an bɛ mawudu t'a kɔnɔ parce que sanayɛlɛ yɛrɛ bi bonya ni min ye silamɛw bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye ala sɔnna ka an kisila ani an bɔsila setanɛ na ala sɔnna k'o di an ka kira ma sanayɛlɛ don ka na di an ma n'a bɛ fɔ o ma ko salawatul khamsi seli duuru i b'a ye hadisa caman na alabato min ka bon alabato bɛɛ ye yeta la i b'o fara kan alabato min ka bon alabato bɛɛ ye yeta la o de ye seli ye seli mana bonya cogo o cogo a bɛ bonya silamɛ kunda de o kumana silamɛya yɛrɛ ka bon seli ye n'o ye kalimatu sahada ye ani tawhid ala ye kelen ye ma wɛrɛ tɛ ala kɔ foyi ma foyi kɛ foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi yɛrɛ tɛna foyi kɛ fo ala a bɛ fɔ o de ma kalimatu tawhid o ka bon seli ye sabu o sabatili

ko i ma dilan izini fɛ i tɛ mariki si ye min tɔgɔ bɛ se ka fɔ dugukolo kan ni mariki ilahiya tɛ daliba masa ka nɔ fo mɔgɔ ka da la ko e ye nɔ dɔ ye ɔ o kumana n'i yɛrɛ ye ɲininkali kɛ dilanlikɛlaw bolo ladegelikɛlaw bolo baarakɛlabaw bolo minnu bɛ ɲɛfɛ bi bolo olu si m'a fɔ ko adamaden y'u ka mariki ye parce que olu yɛrɛ ye mɔgɔ ye kumana an bɛɛ bɛ segin yɔrɔ jumɛn ala de y'an da n'i dara o ala la dusukun na dusukun na o de la n bɛ nin f'i ye surakakan amerikɛn japɔn bamanankan tubabukan a bɛɛ ka kan diɲɛ kɔnɔ kan tɛ yen min ka fisa kan wɛrɛ ye mɔgɔ dɔ de bɛ yen min ka fisa mɔgɔ wɛrɛ ye i mana mɛn i ye ala dɔn anw fɛ yan bi cɛ si tɛ anw fɛ yan min ye ala dɔn arabukan na i ye kodɔn i fa ko ala bɛ yen i karamɔgɔ y'a tɔ dafa seli ni sun yirali la silamɛya yirali i fa kan na i fa kan a dɔnnen kɔ o ka ɲi na i sɔrɔla ka kɛ ala fɛ i dara ala la siya tɛ yen ala bolo nin de ka di ala ye ka tɛmɛ nin siya in nka ala kira y'o tamaki bɔ bɛɛ la

arabu ntan ye arabu ntan man fisa arabu ye ko mɔgɔ min ka bon ala bolo mɔgɔ min ka surun ala la ala mago bɛ mɔgɔ min na o de ye min yɛrɛ sɔnna ala ye ka gɛrɛ ala la min siranna ala ɲɛ min ye o de ka surun ala la ka tɛmɛ o kan siya ko tɛ siya ko tɛ kumana o faamunen kɔ anw ka kira kisi nɛɛma b'a ma n y'a f'u ye sisan pour que i ka kɛ silamɛ ye ka da ala la dusukun na o t'a bɔ dɛ i nɛn k'a fɔ n'i bɛ se ka kuma ni kuma ka nɔgɔ i ma fo i nɛn k'a fɔ ko ne dalen don ala kelen in na o t'a ɲɛ dɛ sabanan ye mun ye ala kelen ko ka min kɛ i bɛ ka k'o kɛ wa a ko i ka min to yen i bɛ ka k'o to yen wa n'i b'o kɔnɔ e bɛ wele o la ko silamɛ n'i t'o kɔnɔ e bɛ wele ko ɛlimunafiki ko nafiki kafiri ka fisa nafiki ye kumana an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ isra miraji la nin seli duuru in o faridayara ala kira kan nin sanayɛlɛ in de mais seli duuru in dira an ma mun kama ala de ko

a bɛ silamɛ jogo ɲɛ a b'i bɔ wale jugu la hali fɛn minnu kɔnnen don i b'a dabila ala ko ko seli dira an ma nin de kama kumana seli de ka bon bato bɛɛ ye min bɛ yen mais ala dannaya b'a bɛɛ sanfɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka seli fo i ka da ala la fɔlɔ ka kɛ silamɛ ye n'i ye surutu wujubu sɔlati lajɛ seli yɛrɛ wajibiyali sarati figutigiw fɛ a fɔlɔ ye min ye ɛli isilamu fo a ka sɔrɔ i ye silamɛ ye seli bi wajibiy'i kan de n'i kɛra silamɛ ye kuma na mm. fo an ka kɛ silamɛ de ye fɔlɔ alhamdulillah ah. i kɛra i maka ye silamɛya kɛcogo faamuna kuma na kira ka nin sanayɛlɛba in an ka nafaba min b'a la o de ye setanɛ min b'an nɔfɛ ko a ti fara an na lawajugu min bɛ mɔgɔw la n'o ye dulɔmiw ye n'o ye kotaw ye n'o ye eh, mɔgɔ kɔrɔfɔw ye n'o ye hasidiyaw ye n'o ye janfaw ye ala ko n'a ye seli tugu ninnu bɛ bɔ a la pewu kuranɛ de y'a fɔ o tuma na fɛn min bɛ se ka kojugu bɔ i la k'i kɛ ala sago ye mun bɛ se ka bonya o ye la seli ka bon dɛ mɛ mm. an ka seli cogo in i kɔlɔsi seli bɛ yen seli bɛ yen ala ko de akimu sɔlata a m'a fɔ adu sɔlata ayi a m'a fɔ an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen ɔhɔ surakaw fɛ yen bi ɔhɔ ko nabulusi ee ale de y'a fɔ k'a walawala ɔhɔ ko mɔgɔw ma ikamu sɔlati kɔrɔ dɔn ayi ko kuma fila de don arabukan na k'u tɛ kelen ye alahu akubar ko hunaka ikami sɔlati wa Ɔhɔ. hunaka ada'u sɔlati ah alahu akubar o ye tiɲɛ ye Hayidara. Hayidara. ko an bɛ min kɛ misiri kɔnɔ ko o bɛ wele de ko ada'u salati an bɛ min kɛ misiri kɔnɔ ada'u salati an bɛ seli de kɛ misiri kɔnɔ mɛ ala ko de ko a ye seli jɔ an karamɔgɔ ko ko seli tɛ jɔ misiri kɔnɔ dɛ ko seli bɛ kɛ misiri de kɔnɔ i tilalen kɔ seli la n'i bɔra misiri kɔnɔ ko i bɛna seli jɔ kɛnɛ ma i muso minɛ cogo i n'i jɛɲɔgɔn baara cogo i bɛ jago kɛ cogo di mɔgɔw b'i dusukun na cogo di e ye laadiri ye wa e ye janfanci ye wa e ye hasidi ye wa mana ko seli bɛ jɔ kɛnɛ ma de mɛ seli bɛ kɛ misiri kɔnɔ mɛ a bɛ jɔ kɛnɛ ma ah! i jogo o de ye seli jɔli ye mɛ seli fana sera samiya alahu liman hamida o ye seli kɛli ye a faamuna o la a bɛ wajibiya an kan an k'an janto nin na mɛ mawudu min bɛ n bolo yanni n ka don o kɔnɔ parce que ala kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam mɔgɔ kun don kɔmi anw a fa dɔnnen don hmm. a ba dɔnnen don kuranɛ y'o fɔ an ye a b'a fɔ ye ko innama ana basharun mislukum yuha ilayya kira ko ne n'aw bɛɛ ka kan aw fa bɛ yen ne yɛrɛ fa bɛ yen aw ba bɛ yen ne ba bɛ yen an bɛɛ de ye kelen ye dali la nka dɔrɔn min bɛ ne ni aw cɛ yuha ilayya masa bɛ kuma n fɛ a bɛ ci bila n ma ne ni ala bi ɲɔgɔn sɔrɔ o de bɛ ne n'aw cɛ o ye alakira ye salalahu taala alayhi wa salam o kuma na mɔgɔ kun don kɔmi anw hmm. jɛɲɔgɔnw kun b'a la kuma public kun bɛ yen bɛɛ jɛ kuma kun bɛ yen bɛɛ jɛ kuma kun bɛ kira bolo. o de ye kuranɛ ye ani diinɛ a y'a kɛ tan a kana kɛ tan mm. bɛɛ jɛ y'o ye a y'o di bɛɛ ma a di cogo la nka mm. gundo fana tun b'a la a ni cɛ dɔw y'o kɛ ah. o kan'i tɔɔrɔ mɔgɔw man kan sa a ye suna kitabu bɛɛ lajɛ huzeifa hmm. aliyamani nin tun ye kamalennin dɔ de ye un jeune ah. kira y'a ka gundo caman di nin kamalen in de ma huzeifa ka abul bikiri to yen o ka kan ni min ye o y'o sɔrɔ ka sedina umaru to yen o ka kan ni min ye o y'o sɔrɔ ka sedina usumani to yen o ka kan ni min ye o y'o sɔrɔ ka sedina ali to yen asadulahi al galib o ka kan ni min ye o y'o sɔrɔ mɛ huzaifa kira ye gundo kalifa huzaifa la mɔgɔ tɔw mɔgɔ caman m'o faamu ayi ma faamu mɔgɔ caman m'o dɔn alahu akubaru ayidara o huzeyifa kira ye kuma dɔw fɔ a ye fitinɛ min bɛ na diɲɛ kɔnɔ ani fitinɛ min yɛrɛ bɛna don silamɛya kɔnɔ fitinɛ min bɛna don sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ kira y'a bɛɛ kalifa nin kamalen de ma nin kamalen in hmm. sahabaw tun b'u dɛn k'a ɲininka de silamɛw ye kɛlɛ dɔ kɛ o bannen kɛlɛ la u segintɔ ka na u bɛ sira fɛ kira k'u ma salalahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma a ko weeledala ka weele kɛ jama na sira ye fila ye kɛlɛ banna u taatɔ don so ko sira ye fila ye siraba ko sahaba ko kɛlɛjama bɛɛ ka taa o fɛ hmm. parce que aw ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn faamu n'i ko i bɛ nkalon kɛ tiɲɛ ye i tɛ se. ayi i tɛ se. a ko sahabaw ma aw bɛɛ ka taa siraba fɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn mm. ko a fɔra ko sahaba dɔw man ɲi ko sahaba bɛɛ ka ɲi a tunɔminen ka a tasa sigi u kɔrɔ u ko non ko ninnu ye nafigiw de ye eh, ni nafigiw don sahaba de kɔrɔ ye di Sahaba kɔrɔ ye kira jɛɲɔgɔn maa o maa tubira ka kɛ silamɛ ye hali miniti duuru ala kira kɛrɛfɛ e ye sahaba ye sahaba détail la maa o maa tubira hali n'i ma tubi kira bolo i tubira silamɛ wɛrɛ bolo mais i jɔlen ye kira tɛmɛtɔ ye dɔrɔn e ye sahaba ye i ye sahaba ye sahabaw kun tɛ kiraw ye o fili b'u sɔrɔ tuma min na kira ko sallallahu alaihi wasallam a ye taa nin sira jan kelen in fɛ ne muhamadu bɔ kulu sira fɛ sahabaw ye kulu sira a tɔgɔ ye di siraba in minɛ mais kira kisi nɛɛma b'a ma a ye nin kamalen in wele a n'a yɛrɛ ka lamɔden zeyidu bunu harisi a ye zeyidu bunu harisi wele ani huzeyifa u don kamalenw don kira b'a ka so kan kira ko an ka bɔ kulu sira fɛ u ye kulu sira minɛ kira ye kulu sira minɛ sallallahu alaihi wasallam mais a ye sira di bɛɛ ma ko maa si kana na nin sira in fɛ mais dɔw bɔra ka kira kɔn o sira fɛ ka t'u bɛlɛn a ɲɛ k'u b'a faga a yɛrɛ ka kɛlɛ jama na eh, kuranɛ ma dogo ayi ma dogo maa o maa ye tafsiri kɛ i y'a ye i b'a dɔn siga t'o la ah. n b'a fɛ ka min fɔ kuma kuntala surunya na ala y'a kɛ hmm. denmisɛnnin ninnu kira b'a la a y'a teliya a ye so bugɔ a y'a teliya hmm. dajuru bɛ dɔ bolo dɔ bɛ ka ka a gɛngɛ kira nɔfɛ ka taa ala y'a kɛ kira kisira mais mɔgɔ ninnu kira ye ninnu ɲininka ko tari a ye maa dɔn u la wa u k'a ma ko ɔhɔ mɔgɔ ninnu dɔn man di parce que u bɛɛ da melekelen don nka an ye so minnu ye an y'o tigiw kɔni dɔn an y'o tigiw dɔn alors u tagalen nafigiw ka sura jiginna nafigiw ka sura jiginna jɛɲɔgɔn jugu minnu tun bɛ kira la n'u t'a fɛ olu ka sura jiginna a ma jigin anw kan o anw y'a sɔrɔ yen o kɛra min na kira kisi nɛɛma b'a ma a ye huze yamani wele huzeifa wele nafigi tɔ minnu bɛ yen n'a t'olu dɔn kira yɛrɛ jɛɲɔgɔn na a y'u bɛɛ fɔ nin kamalen de ye ko o ko bɛna kɛ diinɛ ale muhamadu kɔfɛ a y'a gundo bɛɛ kɛ nin de tigɛ nin kamalen tigɛ ani nin ka kuma dɔ la a ko nin ma a ko fitinɛ bɛna wuli a ko fitinɛ bɛna fitinɛ in ye fila ye sahabaw ta ani anw ta nka anw ye min ta o ye anw ta ye sahabaw ta o tɛ an kunko y'an ti ɲininka o la mɛ mm. sahabaw ta kuma dɔ la seyidina umaru de tun bɛ kamalen in wele k'a ɲininka ni gundo minnu kalifara ale ka dɔ faamu a la don dɔ la u bɛ misiri kɔnɔ seyidina umaru ko eh, huzaifa ma a ko na yan a ko n y'a mɛn ko alakira ye fitinɛ dɔ lakali i ye huzaifa ko e ka mun bɛ fitinɛ na a ko ne ka fɛn tɛ fitinɛ na a ko la ko fitinɛ in datugulen don kon b'a da la e ka foyi tɛ fitinɛ na seyidina umaru ko ko ne ka foyi t'a la a ko ayi a k'o tuma na da bi yɛlɛ de wa kon bi kari huzaifa ko a ma ko kon bɛ kari da tɛ yɛlɛ dɛ kon bɛ kari umaru wulila ka taa a ko a ka subahanalayi fɔ ka taa a y'a faamu o yɔrɔ la ale bɛ faga de da bɛ kari de ko ni da karila sa o tuma na sira bilala fitina ye an karamɔgɔ da karila
abu luluwatu alimajusi mm. a ye faruku janfa ka biɲɛ minɛ bɔ a la n'a ye joli bila i tɛ se ka balo abu luluwatul majusi ye seyidina umaru faga n'o de umaru fagara dɔrɔn fitinɛ da yɛlɛla mɛ sahabaw ka fitinɛ n b'o to yen n mago bɛ min na min bɛ anw mago ɲɛ ani an yɛrɛ mago bɛ min na bi n y'o de ta hmm, mɛ yanni n ka don o kɔnɔ degun min bɛ yen bi ani siran min bɛ dusukun na bi o ye banako ye siga t'a la ah, hmm. bana in taa yɔrɔ si tɛ silamɛ bolo ala fɛ yen quoi a mana gɛlɛya cogo o cogo ah. o de la an y'a ɲini silamɛw fɛ u ka dugawu kɛ mɛ a don misiri dama min y'an wele ko dugawu jumɛn de bɛ kɛ an y'a f'u ye la dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ anw bolo ka d'a ma a y'a fɔ a kɔfɛ selilaw ye k'u k'u dusukun sin ala ma min b'u fɛ u k'a fɔ ala ye o kɛra mɛ an bɛ ala fo hmm. o ni bi cɛ kibaru ma fɔ an ye bana in donni na mali kɔnɔ fɔlɔ mɛ k'o bɛ ala de bolo ah, a bɛ faamu wa o tuma na hmm. n bɛ fɛ ka dakuruɲa fila min fɔ o kan n bɛ fɛ k'a fɔ an badenw ye silamɛya tɛ naloma diinɛ ye kodɔnbali diinɛ tɛ n'o kun don y'a sɔrɔ a dabilala kodɔn kodɔnnaw dabaga fɔra ale de bolo ale bɛ min jira an na n'an y'o minɛ dɔrɔn an bɛ lafiya yan an bɛ lafiya lahara silamɛya tɛ bagan diinɛ ye faamubaliw de b'a la ma fɛn dɔw b'a la mɛ silamɛya yɛrɛ tɛ fɛn dɔnbaliya diinɛ ye o la n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bana min kofɔra bɛɛ b'a dɔn wulibali don a ye kasaaraw kɛ jamanaw na minnu ka sɔgɔmada kelen depansi ka bon mali san kelen budget yɛrɛ ye olu kamanagwanna bi siga t'a la u ye bolo o bolo minɛ o si ma k'a ye u ye bolo o bolo minɛ o si ma k'a ye mais an bi kabako dan don an b'an ka silamɛ karamɔgɔ yɔrɔ dɔw kan mɛn wajuli siraw kan ko nin ka kan ko parce que n'ala ta bilala nin de bɛ kɛ k'a k'i n'a fɔ silamɛ yɛrɛw de pɛrɛlen don ka balawu ye ka kɔntan la nin kɛra ala kira tile la sallallahu alaihi wasallam ah, nin kɛra nabilayi musa tile la maa ba kɛmɛ ni kɔ o de sara tile kelen musa ka jamana tawunu bɛ na mɛ foyi tɔɔrɔ si tɛ na n'a sababu tɛ n bɛ fɛ k'a fɔ tɔɔrɔ in nana tiɲɛ yɛrɛ don sisan an bɛ mun kɛ a n'a fɔra ko tiɲɛ bɛ tila karamɔgɔw de bɛ ɲininka n'a fɔra seliji farida ye joli ye karamɔgɔw de bɛ ɲininka mɛ n'a fɔra cɛ kunkolo b'a dimi aa an fɛ yan bi dɔgɔtɔrɔw de bɛ ɲininka dɛ o la an bɛ fɛ k'a fɔ silamɛw ye n'i y'an kɛtɔ ye ka nin kɛ salɔn kɔnɔ mɔgɔw farali ɲɔgɔn kan ka kɛ jama ye a fɔra ko k'o sɔn nɔgɔya dɔgɔtɔrɔw ko ten bana in kama u ye min fɔ an ye an k'an tɛgɛ fila ko ni safinɛ ye u ye min fɔ an ka tɛgɛ donbolo nɔgɔya an kana an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ye nin de ɲini n'i bɛ tiso walima i bɛ sɔgɔsɔgɔ i k'i ka fini k'i da la k'o b'a tɔɔrɔ dɔw kunbɛn mɛ an filɛ yɔrɔ min na bi fura jɔnjɔn ma sɔrɔ a la kunbɛnla jɔnjɔn t'a la bɔn anw dun bɛ farafin jamanaw de la anw bɛ fantan jamanaw de la ɛ miliyari bi dilan minnu fɛ yen n'olu yɛrɛ waridilamasin de b'olu bolo yen olu dɛsɛra ka fɛn min kunbɛn n'o sera fantan ma boli yɔrɔ wɛrɛ t'an bolo ala kɔ ani ka dɔgɔtɔrɔw ka kuma labato o kumana an bɛ min ɲini silamɛw fɛ an k'an janto an yɛrɛ la ni dɔkitɛriw ye min ɲini an k'an jija k'o labato o fana ye ala ka sariya dɔ ye n y'a fɔ aw ɲɛna banabaatɔ dɔ tun bɛ kira ka jama na kisi nɛɛma b'a ma a nana ko a bɛna baya kɛ u nana fɔ kira ye k'a ka bana fɔ a ye ko karisa nin banabaatɔ in ko k'a bɛna baya k'i bolo kira ko a y'a lasegin a y'a fɔ a ye ko an y'a ka baya minɛ a ka baya minɛna mɛ a y'a lasegin mɛ bana jumɛn kun don bana yɛlɛmɛta kira ko bana minnu bɛ yɛlɛmɛ ko silamɛ ka boli ka bɔ a kɔrɔ i boli cogo waraba ɲɛ i ka boli bana yɛlɛmɛta ɲɛ ten o hadisa dogolen tɛ dɔnnibaa si la o kumana a bɛ yɛlɛmɛ bolo jumɛnw kan dɔkitɛriw de bɛ se k'o fɔ olu de ka ikitisasu don ɔ n'olu ye min fɔ a bɛ wajibiya an kan an k'o labato an yɛrɛ kisili kama o dama tɛ maa wɛrɛ kisili kama o de la kira y'a fɔ kisi nɛɛma b'a ma ni bana jugu nana a tɛ daga silamɛ si ye a bɛ dugu min na i ka taa ye. o man kan wa a tɛ daga i ye n'a sera i fana ka dugu la k'a fɔ i bɛ boli o ye haramu ye an y'o de fɔ a bɛ dugu min na i kana taa yen pour que i kana halaki n'a b'a ka dugu fana na kana boli parce que maa t'a dɔn n'a b'e la kaban i kana t'a bila walimɔgɔw sigilen la mana silamɛya ye labɛn bɛɛ kɛ ko dɔn bɛɛ kabini san ba kelen ni kɔ pour que ni nin sifaya nana silamɛ ka kan k'a yɛrɛ kɔlɔsi a la cogo min na mana an b'an janto nin yɔrɔ ninnu na ka ninnu labato ɔ n'an ye ninnu labato saya ni balo bɛ ala de bolo mɔgɔw ma min faamu bana jugu nana o tɛ saya nalen ye bana jugu banna o tɛ saya bannen ye o tumana fo an ka da la an bɛ sa de bana nana o an bɛ sa bana ma na o an bɛ sa o tumana saya an bɛ sa de fo an ka da o de la tumana min bɛ wajibiya silamɛ kan o ye ka saya labɛn de ye. bana nana dama tɛ dɛ hali ni bana ma na mɔgɔw bɛ ka sa bana bɛ yen bana tɛ yen saya bɛ yen ɔ mɛ ni bana nana n'a fɔra fɛn bɛ se k'i kisi i b'o labɛn n'i y'o labɛn i bɛ sɔrɔ ka i yɛrɛ to ala bolo mana n'i y'i yɛrɛ to ala bolo a ka di ala ye cogo min na a b'a kɛ ten an b'an janto nin de la ala ka kisi kɛ ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ tanga ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga o la sedina

n'a ye sababu minɛ a bɛ sɔrɔ k'i sɛmɛ ala la n'o kɛra a bɛ fɔ ko e ye mumini ye o kɔrɔ ye di ala k'an kisi sa bɔra e ko ne ka farin ne sɛmɛ bɛ ala de la e sinna sa ma ka t'i sen kɛ k'o fɛ a y'i cin k'i fa i y'i yɛrɛ fa ala ye hakili d'i ma taa bere ɲini taa gabakuru ɲini sababu ɲini fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i sɛmɛ ala la bere b'i bolo hali ni bere b'i bolo n'i ni sa y'a kɛ ɲɔgɔn kan i bɛ bere to i bolo k'i sɛmɛ ala la k'a kun ci cogo ɲini ɔ nka k'i kɛ sa kan walima wara kan ko e sɛmɛ bɛ ala la i sɛmɛ bɛ nalomaya de la n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn n'a fɔra a ye min kɛ ni dɔkitɛriw ko ten n'o tɛ ala sɔsɔ o de bɛ wajibiya mumini kan parce que ne ko i danbɛ ala la a fɔra i ka min kɛ i ma sɔn bana in y'e minɛ e kelen ko tɛ o e e ka e fagalen ni fu bɛɛ ka kan o yɛrɛ faga su de ye mais i kana taa mɔgɔ wɛrɛw faga i muso n'i denw bɛ yen an k'an janto nin na ɛɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ani huzeifa. ka kumaw la a ko huzeifa ma a ko fitinɛ bɛ na ne kɔfɛ a ye sahabaw ta fɔ k'o ban a nana a ko fitinɛ bɛ na o kɔfɛ a ko fitinɛ tɛ jɔ bilen fo ka taa dugukolo meleke ala k'an bɔ a bɔda ɲuman c'est à dire nin b'an da an ka diinɛ na nin

khisalan wa in fa'aluha sika bihimillahu a ko ne mandenw bɛna ko dama dɔ kɛ n kɔfɛ a ko n'u y'o ko dama dɔ kɔni kɛ ko ala ka balaw bɛ jigin sa ko a bɛ fɔ a ma fitina fitina ala k'an kisi a ko huzeifa ma a ko a fɔlɔ ye jumɛn ye iza tarakati ummati ad-du'a halal bala a ko ni ne mandenw ye ala weleli dabila a k'u kana siga dɛ balaw bi jigin mm. ah, ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ne ala mago si t'aw la n'a ka dugawu tɛ n'aw ka dugawu tɛ ne ala mago si t'aw la o ye kuranɛ de ye kuma na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ale mandenw bɛna baara dɔw kɛ ko n'o kɔni kɛra kaban fitinɛ bɛna sa wurudi t'a kunbɛn foyi t'a kunbɛn ni saraka ni jogo tɛ i janto nin na dɛ saraka ni jogo a bɛ min ye diɲɛ sigi b'o de kan halaki o halaki i bɛ taa sɔrɔ jogo dɔ de tiɲɛna bani israɛlakaw halakira o mais an ba aisha a ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko bani israɛlakaw halakira k'u ye seli dabila wa kira ko la ko kanu yusallun wa ya'khuzuna hinnatan min al-layli a ko seli dama tɛ dɛ a ko mɔgɔw kun b'u la o kun bɛ s'a ɲɛna de ka seli ala ye o bɛɛ kɔ u halakira tari a m'a faamu dɛ o bɛɛ kɔ ala y'u halaki mais an ba aisata ko mais mun na kira ko ma kira ko an ba aisata ma a ko a kun kɛra de u ti mɔgɔw fatani ka bɔ kojugu la n'a kɛra u yɛrɛ tɛ kojugu kɛ dɛ mais u bɛ kojugukɛlaw ye u tɛ sɔn k'a fɔ kojugukɛla ma nin man ɲi ko tuma na ala ka balawu jigintɔ i y'a kɛ o i m'a kɛ o k'a bɛɛ de bɛ halaki ko jibirila natɔ halaki ko jibirila nana dɔnnibaa maa ba tan ni kɔ sɔrɔ yen a bɛɛ ye dɔnnibaa abidu ye u bɛ siran ala ɲɛ dɔnnibaaw don u bɛ ala bato jibirila siranna parce que dɔnnibaa ka bon ala bolo dɔnnibaa ka bon ala bolo jibirila ko ala ne m'a faamu wa mun don a ko mun don a ko dɔnnibaaw bɛ yen a ko a daminɛ olu la bihim fabda a daminɛ karamɔgɔ ninnu olu de ta tiɲɛ fɔlɔ hmm. sabu olu de ye ne ala ka diinɛ kalan ka tila ka tiɲɛni ye u yɛrɛ m'a kɛ nka u m'a kɛbaaw ladi banisirayilakaw halakira tan tuma na a y'an yɛrɛ lajɛ bi tuma ala kira ko huzaifa ma ni dugawu dabilala hmm. balawu bɛ jigin ah. mais dugawu dabilala balawu bɛ jigin e bɛna fɔ e don o don an bɛ kuranɛ kalan na misiriw la don o don ne yɛrɛ bɛ wurudi la ne bɛ atali kurusi siɲɛ miliyɔn kelen kɛ su o su la la la la la o ye ti dugawu ye o y'i yɛrɛ ko de ye. dugaw min bɛ kɛ o de bilala n'i ye ala wele ala t'i tɔɔrɔ nafiyew fo a kotara tɔɲɔli kɛra ala yɛrɛ tɛ se ka kota koyi c'est-à-dire e bɛ se ka mun i bɛ ala kota ni mun ye ala ka mun b'i bolo i selila i ma seli o t'i kunko ye wa mɔgɔ misiriw tɛ yan i ko ala bɛ yen ko ala tɛ o y'i kunko ye kɛ ala ti balawu jigin o la ala ka jɔnw tɔɲɔli nkalon tigɛli ka da i maaɲɔɔn dɔ la hasidi mɔgɔ kɔrɔfɔla faamaw ka faantantɔɲɔ balaw bɛ jigin ni ninnu de ye hmm. an fila cɛmancɛ la nin ye mais an bɛ s'a ma n'ala sɔnna ni dugawu bilala dɔrɔn ko balaw bɛ jigin ni dugawu bilala balaw bɛ jigin hmm. a ko o kɔfɛ iza manau zakata qallal matar hmm, huzaifa de bɛ ka nin fɔ kira ka sahabaw ye kira ye nin de fɔ huzaifa ye a yɛrɛ bɛ k'a lakale a ko kira ko ni jaga kɔni jɔra a ye ɲɔ sɔrɔ a ye malo sɔrɔ a ye misi sɔrɔ baganw cayara a banna k'a jaga bɔ n'o kɔni kɛra ko ala ka sanji bi dɔgɔya sanji san o san ni ala wele tɛ san bɛ toni bilen an kɔni y'a ye wa iza tafaful mikiyala hmm. rufiatil baraka ko wa n'a ye mɔgɔw pɛridi basikili la ɲɔ pesetɔ ka buguri k'a la k'a giriya walima ka mɔgɔ ka cent kilo bila bala eh, basikili la k'a fɔ a ye ko kilo bi kɔnɔntɔn ni duuru don ka sɔrɔ kilo kɛmɛ don ko ni namara kɛra peseli la dɔrɔn ko ala bɛ baraka bɔ sɔrɔ la hmm. ni namara kɛra peseli la peseli dama ko tɛ o mɛtiri sumanaw b'a la minnu bɛ premier ni deuxième feere ko o ye premier ye o b'a la namara si o si jago tɛmɛ sira fɛ nin bɛ don o bɛɛ kɔnɔ barika bɛ bɔ sɔrɔ la aw k'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ duw bɛ yen u y'u ka ɲɛnamaya kɛ san kɛmɛ kɔnɔ waa duuru t'u ka so waa duuru an yɛrɛ ka denmisɛnninya la an yɛrɛ b'o kalama wari de bɛ di dɔrɔmɛ tan duuru bɛ taa don sukaro la sukaro duuru la ka n'a kɛ mɔgɔ kɛmɛ ka mɔni na du belebele de don mɔgɔ kɛmɛ ka mɔni dɔrɔmɛ tan sukaro tan sukaro mais hali n'i bɛ denmisɛnnin sɔn bi tan bɛ se ka di denmisɛnnin ma anw y'an ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ an bɛ dɔrɔmɛ de deli dɔrɔmɛ Bɛɛ. n'i bɛ maa o maa deli de i b'a fɔ ko dɔrɔmɛ di yan alahu akubaru ah dɔrɔmɛ di yan anw ka ɲɛnamaya fo ka taa an kɔrɔbaya an b'a fɔ dɔrɔmɛ di yan sɛgɛ ɔ mais bi e ah yɛrɛ hali ni i yɛrɛ den mana n'a bolo jɛ i tɛ sɔn ka dɔrɔmɛ d'a ma Ayi. a bɛ mun sɔrɔ foyi barika bɔra fɛnw na pewu a kɔni kɛmɛ bɛ maa o maa bolo e ye faama ye mais miliyaritigiw malolen don bi barika bɔra sɔrɔ la a ko kɔfɛ wa iza bakhasul mizana qasat qulubuhum a ko n'u nana balansi fana namara peselikɛla minnu tɛ basikilibaw ye fo fitininw ni ɲagami donn'o na ko ala b'a dusukun ja si tɛ hinɛ si la haramu donna kɔnɔbaraw la niw gɛlɛyara la ilaha illallah a lajɛ kɛ ne b'o fɔ n b'a tani kasi anw y'an ka denmisɛnninya kɛ fo ka kɔrɔbaya n'a fɔra ko mɔgɔ sara yɔrɔ o yɔrɔ o kare yɛrɛ o y'aw ma haramu de ye denmisɛnnin i bɛ tile damadɔ kɛ i tɛ tɛmɛ yen mais bi den wolobali telefɔni de b'a bolo ka accident su filime k'a foto ta a tɛ siran a ja tɛ tigɛ parce que a bolo fu don ah! dusukun jara kabini i ma kɔrɔbaya dusukun jara ah! i b'a fɔ kira vira bi de i b'a fɔ a balolen b'an bolo bi n'u mɔlu ka kiraya sabati huzaifa de bɛ k'a ka sekerew fɔ fitinɛ min bɛ na diɲɛ kɔnɔ n'a fiɲɛ ti jɔ bilen
mɛ kira ye kunbɛcogo fɔ a la fana kira ye kunbɛcogo fɔ a la ko fitinɛ in bɛ na ko i n'a fɔ su dibi den tɛ fa dɔn fa tɛ den dɔn ah!
u ko kira ma ko wa hal min makhrajin ko nin y'an siran dɛ ko mɛ n'a sera bɔda bɛ yen wa ah! kira ko ɔhɔ bɔda bɛ yen
bɔda bɛ yen kira ye bɔda fɔ min na

atalu de kɔrɔ ye k'u kɔ don a ma a bɛ kalan dɛ hmm? foyi tɛ kalan ka kuranɛ bɔ bi don o don misiri dɔ bɛ kuranɛ kalan na oh! don o don dɔ den bɛ ko tahafizu kuranɛ durusi yɔrɔ la don o don kuranɛ kɔnkuru bɛ ka kɛ oh! mɛ kira m'a fɔ ni kuranɛ kalan dabilala dɛ a ko ni a y'a kɔ don kuranɛ ma oh! ah, atalu kitaballah ka ala ka kitabu bila kɔfɛ ani kira taasira ko n'o kɔni kɛra kaban ala bi a jugu de bila ka suuru a kan o kɔni ta ye k'a faga dɔrɔn k'a ka nafolo ci k'a faga dɔrɔn k'a ka nafolo ci muhamadu ye tiɲɛ fɔ ni ala ka kira ye dɛrɛ a o ti yɛlɛmɛ dɛ wa an fila ta ni fila la ni anw kɔni y'a ɲɛ dɔn yan bi anw y'a ɲɛ dɔn yan bi dɛ mɛ kira ye mun fara ɲɔgɔn kan a ko n'o waati sera dun

layidu bi bɔrɔtɔ danaya bi ban c'est à dire i yɛrɛ bi da mɔgɔ dɔ la ka fɛn d'a ma k'a fɔ n dɛsɛra de k'a d'a ma n'o tɛ i dusukun ti sɔn k'o b'a sɔrɔ cɛw dɔgɔyara minnu bɛ layidu dafa musow dɔgɔyara minnu bɛ layidu dafa ko janfa ni janfa de bɛ k'o y'a taamasiyɛn ye ko n'o kɛra i bɛna mun mɛn anw mɔkɛ kun ye walijukuntigi de ye hali bi anw mɔkɛ kaburu n'i sera yen dugutilama fɛ nɔ yeelen de mɛnɛnen don a la fɔ kabakolo la a ye n ba fa ɲininkali kɛ ne ba fa ni kira tun bɛ kuma kɛnɛjala kan ko i ti foyi mɛn bilen cɛw wasotɔ n'u fa kɔrɔw n'u ba kɔrɔw ye mɛ ka waso n'i yɛrɛ ye ko i t'o mɛn ayi o tɛ mɛn la ilaha illallah muhammadu rasulullah
amin waso ti kɛ n'i yɛrɛ ye dɛ i bɛ waso ni i mɔkɛw de ye ne mɔkɛ tun ye waliyu ye ee nin mɔkɛ nin ye a mɔkɛ ye kuranɛ durusi kabini san tan n'i kun taara mɔkɛ kaburu la su o su mɔkɛ in kun bɛ bɔ k'a sigi

bolo ma sin e la i y'i fa janfa i y'i mɔkɛ janfa e man ka kuma i da ten ah, kira ko a taamasiyɛn ye nin de ye a ma ban wa ukhizati rishwa ko n'o kɔni kɛra surafɛn kɔni ah. ko foyi tɛ yen bilen surafɛn kɔ ko i tɛ kiiritigɛla si ye kun min bɛ kiiri tigɛ tiɲɛ kan ko a dan bɛ lahara la wari. kira ni bi ka jan koyi bi ka jan siga t'a la san ba kelen ani san kɛmɛ naani kɔ a ye ɲininkali kɛ recherche scientifique si tɛ yen savant si tɛ yen min ka kuma ye san kɛmɛ kɛ n'a ma yɛlɛma a y'a lajɛ an tun bɛ nifakini de ta sumaya fura la
tile kelen u nana ko k'o dabila ko nifakini bɛ mɔgɔ faga k'a man ɲi mɛ nin bana in nalen kun ko nifakini de kɛra o fura ye o tuma na recherche scientifiquew savantw olu ye fɛn o fɛn fɔ san damadɔ kɔnɔ wo bɔra a bɛɛ la mɛ ala kira ka kuma filɛ san ba kelen ni kɛmɛ naani kɔ anw filɛ ka balo a la bi a ma dan o ma a ko surafɛn bɛna minɛ ko kiiriw tɛna tigɛ tiɲɛ kan a ko o kɔfɛ i b'a jate minɛ ko waritigiw bɛna kɛ tɛgɛma gɛlɛnw ye miliyari b'a kun mɛ i bɛ t'a sɔrɔ a balima dɔ bɛ taa kaso la juru nɔfɛ o waritigi dɔw fana bɛ yen hali u ka denbaya u tɛ dumuni duman sɔrɔ k'a dun oh. jango u ka hinɛ maa wɛrɛ la ko ni waritigiw tɛgɛma gɛlɛyara oh. ko i kana siga ko waati min fɔra a sera hmm. o kɔfɛ a ko wal ulama'u anil haqqi sakituna a ko taamasiyɛn wɛrɛ ko i ka waati karamɔgɔw lajɛ ale ala ye fɛn o fɛn bɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ani kira ye min fɔ sunna na ko bɛɛ b'i da de maa si t'a fɔ an karamɔgɔ a ye bangebaa bonya i b'a fɔ a ma na kuranɛ kɔnɔ hasidi bɛ janɛmɛ kɔnɔ i b'a fɔ kuranɛ ma i bɛ min mɛn dɔrɔn n'i ye nin nafila in seli n'i ye nin wurudi in kɛ i bɛ bɔ i jurumu na de komi i ba y'i bange don min na fara walimuso la jɛnɛya ye haramu ye i b'a fɔ o ma sɛbɛn fiyewu la ilaha illallah

n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko i bɛ taa sɔrɔ u ka baro ye dɔ kɔrɔfɔli ye dɔ lebuli dɔ hayibuli kuma jugu fɔli dɔ ma k'u ka baro bi bɛn nin ma ko huzeyifa ni nin waati sera nin de ye fitinɛ in kuma ye a ti jɔ bilen aa a jira a ti jɔ bilen alahu akubar Hmm. ko i b'a ye namimaya bi caya tiɲɛ Hmm. Ah. ɲɛfilatigi ɔhɔ a bɛ na e fɛ ni ɲɛda dɔ ye namu e ye baro min kɛ e ye kuma minnu fɔ a b'o ta ɔhɔ a bɛ t'o yɛlɛmɛ maa wɛrɛ ye yɛlɛmɛ cogo jugu la Bɛɛ. hali i ma min fɔ a b'a fɔ alahu akubar aa a jira mɛ an karamɔgɔw ala ma foyi fɔ namimaw ma ayi alahu akubar ɲɛda filatigi kira ko seli tɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ ala bato a ka di i ye cogo o cogo mɛ ɲɛda filatigi ala y'a haramuya alijinɛ ma ko alijinɛ kasa bi mɛn san ba bi naani ko ala tɛ sɔn namima k'a kasa mɛn abada ah. jango k'a ye walima ka don a la eh, namim ah. an karamɔgɔw bɛ yen nin ye kira kumakan ye sallallahu alaihi wasallam namima ti kisi hali n'a sara misiri kɔnɔ ah. mɛ nin bɛɛ bɔra wajuli la wajuli bɛnna sisan bɛɛ k'i ta fan defan bɛɛ k'i ka sɔrɔ sira defan ka ala ta to yen mɛ n'an ye ala ta to yen an b'a ye dɛ a filɛ an bolo nin ye a ko in ra'aw haqqan karihu ko min ka jugu a kuma fɛn bɛɛ ye e k'a fɔ i b'i sigi u cɛ la ko ka ala ka tiɲɛ fɔ ka ala kira ka tiɲɛ fɔ ko n'u ye tiɲɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ u b'u kɔ don o ma u bɛ k'u jugu ye n'u ye tiɲɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ k'u jugu ye wa in ra'aw batilan mm. ittaba'u n'u ye manamanakan ni batarako ye yɔrɔ min na

a ko n'o kɔni kɛra kaban ko ala ala bɛ sin ka fitinɛ jigin dugukolo kan ten i bɛ min mɛn dɔrɔn e k'u ye cɛ in faa han u ye muso in faa han e muso dɔ su filɛ u y'a faa han cɛ dɔ su filɛ a ye n'a lajɛ n'a ka mɔgɔ don ko i b'o de mɛn min yɛrɛ ye fagali kɛ a t'a dɔn mun na ale ye fagali kɛ min fana fagara o t'a dɔn mun na ne fagara ah ay dara la ilaha illallah muhammad rasulullah akbar ɔ a tɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛ kan mali kɔnɔ bi dugu kelenw bɛ yen Ɔhɔ. u bɛ taa cun dugu kelen kan k'a bɛɛ kantigɛ Tiɲɛ. k'a bɛɛ faga Ɔhɔ. hali a denmisɛnninw allahu akbar mɛ mun na siga ni tɔgɔ jumɛn ye allahu akbar u jurumu ye mun de ye siga u ye mun kɛ foyi n bali u yɛrɛ ɲɛ b'u satɔ la u t'a dɔn k'olu ye min kɛ ala kira ko u bɛna mɔgɔ faga fagalen yɛrɛ t'a dɔn mun na u y'ale faga mamadu ye ala ka kira ye dɛ la ilaha illallah a ko kabako ye min ye ko min yɛrɛ ye fagali kɛ o t'a dɔn mun na ale ye fagali kɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ e ka mɔgɔ faga i t'a kun dɔn e i t'a kun dɔn kɛ e tɛ bilen o dɔrɔgu talen don t'i ye dɔrɔgu ye i dɔrɔgu ta ka ban ɛ e bi ɛsike e bi maa faa kun dɔn wa. ayi i tɛ foyi kalama o la bilen. Ah! a fɔra n ka fagali kɛ dɔrɔn ka taa fagali kɛ. mɛ e t'i yɛrɛ ma o. tiɲɛ siga t'o la. e tɛ se k'a dɔn mun na n b'a faga. ayi tɛ foyi kalama o la. k'a sɔrɔ ala kira ko sɔlɔ salam. i kana mɔgɔ faga dɛ. wala. mɔgɔ fagala de nan'i yɔrɔ la a bɛ fɛ ka taa dɔ faga a t'a ka so yɔrɔ dɔn a ko e ma ko karisa ka so sira ye nin ye wa e ko ɔhɔ k'a sɔrɔ i y'a dɔn nin bɛ fɛ ka t'a faga de i ko ɔhɔ nin don ko e ni fagalikɛla in bɛɛ ka kan c'est-à-dire n'i kɔni y'i tugu ka ni bɔ dɛ n'a ka d'i ye seli dabila to min ka d'i ye sa kɛ ala ko a b'i minɛ de ko i ye diɲɛ bɛɛ faga diɲɛ bɛɛ ni kelen tɛ dɛ aha aha nin ye kuranɛ aya de ye k'a fɔ i ye mɔgɔ kelen faga ko lahara b'i juge ko i ye mɔgɔ kelen faga ala k'o la waman katala nafsan bighayri nafsin faka annama katala nasa jami'an ala ko ten ni maa o maa y'i tugu ka ni kelen bɔ ka adamaden ni bɔ cɛ don wa muso don wa denmisɛn don wa mɔgɔkɔrɔba don wa i y'i tugu ka ni bɔ k'a sɔrɔ ni ma maa fa ko a yɛrɛ bɛ faga juru sara ye ala ko ko e bɛ lahara komi i ye diɲɛ bɛɛ de faga diɲɛ bɛɛ mɔgɔ fagala bɛ ten de lahara ɔ mais mɔgɔ minnu nana mɔgɔw kantigɛ kantigɛ ni dalilu jumɛn ye ni dalilu jumɛn ye foyi o tuma na ala kira ka kuma jɔra sallallahu taala alaihi wasallam nin de b'an fɛ yan bi n'a ye nin kuma ninnu jateminɛ hadisa in ka jan kojugu a bɛ se yɔrɔ dɔ la kira b'a fɔ o kuma seli ti minɛ u ye o kuma sun ti minɛ u ye o kuma sadaka ti minɛ u ye o kuma ala yafa ti u ye o de la sa hmm. huzaifa yɛrɛ kamanagɔnna a ko kira ma hal min makhraj hmm. parce que ale yɛrɛ t'a dɔn n'a bɛna k'ale ɲɛna
kira ko ne taara nin de bɛna kɛ huzaifa ko a ma bɔda bi sɔrɔ wa n'a kɛra an kuma na bɔda ye mun ye
a n'o mɛn walanda wɛrɛ

ala ka kisi kɛ n bɛ segin a kan ɛɛ an ibn abbas nin kuma in minɛna k'a bɔ abdulayi ibn abbas de kan anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam k'i k'a dɔn ala kira kana yakulu indal karbi

wa rabbul arshil karim
a banna kɔrɔ ye ma wɛrɛ tɛ e ala kɔ el azimul halimu alaba min muɲunen don ma wɛrɛ tɛ e ala kɔ larusiba masa ye e ala de ye
ma wɛrɛ tɛ e ala kɔ sangaba wolonwula tigi ani dugumakolo wolonwula tigi o ye e ala ye wa larusi yɛrɛ wa rabbul arshil karim wa larusiba